Takulandirani pano pa Lahiri K TV. Chomwe ndingakupempheni tapangani like, share komanso subscribe. Ndili ndi funso. Kodi zomwe akuyankhula mankanyazi? Akupepesa? Akudandaula kapena ali pati? Mungandiyankhe ndinu Amalawi. Komanso ndikamakuwuzani kuti mcp yalephera ndipo ngakhale Chakwerayo azavotera Peter wa Mutharika. Umboni muwuona nokha. ali phee abwanawo che chakwerawo kuona kuti oye zinthu sizikuyenda bwino ziko lino likufunika professor peter wa mutharika not nso zimayi kapenanso munthu wina ake nde kuli bwanji inu amene mukupanga follow lazarus chakwera mukuchedwa kavotereni chipani chimene mukuchiona kuti chithana ndi mavuto amene tikukumana nawo amalawi ziko muno ndiye chipani cha dpp ngakhale lazaroyo chakwerayo akuziwa kuti zinthu sizikuyenda bwino and voti yake amene uja musaone ngati azazivotera yekha azavotera dpp. Boma la dpp nyengo iyi ya chikangawa yayi chisankho amalawi anapanga kale afrobalomita sinama um, anthu ena azimvesesa funso limene mwandifunsalo anthu asiyanise pakati pa zinthu za ndale za chipani ndi za boma ineyo a president athu dr lazarus mccarthy chakwera there is no way ndingatukwane ndinganene zinthu zochitisa manyazi for three reasons number one inu atolankhani mukuziwa kuti ameneyo ndi a president a dziko lino he deserves respect number two ndi bwana anga aineyo bwana wako sumpangira mwano Number three, malinga ndi ine chikhalidwe cha ineyo iwo aja ndi munthu ozozedwa because he is a reverend anthu ake a mulungu ozozedwa you don't just say whatever you want to say za iwo ndiye kwa ine kuyang'ana kuti one ndi a president a dziko la malawi ali ndi ulemu wawo two ndi bwana anga ali ndi ulemu wawo three he is a man of god so i cannot say things zowatokosola things zowanyoza umene uli mwano koma people should understand kunena kuti ma issues amene ndikukamba ineyo have nothing to do with him as a person it has to do with the machinery government tikupikisana pa mpando wa upresident ndiye munthu umayang'ana kuti nzanga wayendesa bwanji dziko ndi machinery awa ine ndingayendese bwanji ndi achimwene anga nothing personal nde anthu ena akumafuna kumaikapo timawu tambirimbiri mapropaganda and ndinenenso pano kunena kuti i am proud to say and i thank god kuti ineyo ndi vice president woyamba kugwira ntchito bwino ndi president wache popanda mapokoso and ndigwira ntchito ndiyalemekeza chisankho chichitika i will respect him forever and i wish him all the best president adzakhalapo mmodzi amene mulungu akumuziwa ndiye funso lina munafuna kuti ndipange confirm kuti kuti ndimalankhulana ndi aapm malinga ndi social media kuti ndimanena kuti ndingaulula za mcp ine sine mwana zimene ndimalankhulana ndi a president in confidence sindingazaulule ndi pang'onong'ono pomwe Malawi Congress Party ndi chipani chimene chili nawo pa mpikisano iwonso ali ndi zinthu zimene azizikamba zokhudzana ndi odya zace asamakambe zinthu za ineyo as a person chifukwa ndife amalawi ndife amodzi ndiona ngati kuti mwina makhwimidwe a mitu kuti munthu azindikire kuti nkhani iyi ndi issue based iyi ndiyokhuza munthu as a person pena pake zikumasokonekera pazikhala zambiri zolembedwa pa social media propaganda oh Michael Usi wati mwakuti mwakuti one thing that i can say here sinakhale ndi maganizo ndibe maganizo oti ndikabisale pena pake ndizikakamba za chisisi zimene ndimakamba ndi a president kapena ndikuziziwa polankhula ndi a malawi congress party after all malawi congress party ndi ine sitinakhale pansi nkukambirana china chilichonse ndinakambirana ndi apresident nde mapropaganda onsewo ine sindingayankhe because they will be there forever but ma issues amene ndikudziwa kuti awa ndi olakwika ineyo ndingapange handle differently ndizizinena because it's campaign i want to be president of the republic of malawi just like bwana chakwera afuna achitere just like enanso afuna achitere nde anthu asatiombanise mitu we have worked well together and we will still work well together in government i wish him all the best koma zoti kumanenana zinthu zosakhala bwino pa umunthu ndi tchimo and i don't want to do that ndiye yankho langa ndi limenelo zikomo dzana last week kapena tiziti kaya ndi wiki yomwe ikuthayi anabwera president chakwera ndi mcp yake yonse ndi uja amati chimwendo banda amene amanena kuti kuno ku mangochi boma la mcp likumanga msewu wa makanjira apa ndili pano ndi pa chimbende mbali iyi magalimoto akuthawa ku bridge uko akuthawa ku bridge uko aonetseni bridge bridge imeneja sikudutsikayi magalimoto akuluakulu akuthawa ndi awa magalimoto awa magalimoto ndi awa akuvutika mayendedwe kunoko ku Mangochi Makanjira Makanjira amanena kuti ayi maboma akumbuyo kwalephera kumanga msewu wa Makanjira anangokatenga ndalama zija kwatenga afumu Makanjira MP uyo amene sawina pa Pa 16 September, Benedicto Chambo uyu ndi makhansala kupita ku Saudi Arabia anabwera ndi 20 million US dollar. Yonseyo sitikudziwa kuti inapita kuti. Mabridge ndi amene akulongolola ukowo. Mabridge amene akungolola kudutsako njinga za moto chabe. Anyamata akatolerako matabwa ndi kumatero.

a Chakwera bwana tikuthokoza mwamanga nsewu wa Makanjira maboma ena kumbuyoku amayi Joyce Banda kapena DPP analephera kukonza kodi apa pali nsewu apa bridge ndiyo m'mwamba umowo anthu akulephera kudutsa zimenezi mpaka ku Makanjira wo zikuchitika ndabwera ine kudzakuyikirani umboni kuti pa 16 september tili ndi anthu anzeru pali Peter Mutharika ali ndi running mate wake mayi Jane Ansah pali mayi Joyce Banda ali ndi running mate wawo a Khumbo Kachali zimenezi zikupatseni pikicha kunena kuti Chakwera ndi kuluku ndi boma lake la MCP ndi makuluku okhaokha muone mmene anthu akuvutikira uku muwaonetse anthu akuvutika ndiye pa 16 September kumakachonga pali Chakwera zoona zitipangira ubwino anthu akuvutika awa mayendedwe mayendedwe awa kuno anthu achiyawo inu a MCP inu a Chakwera mwatitenga kupusa abale athu akuvutika awa chonchi nsewu wa Makanjira ndikumakayima pa podium kumanena iwo Chimwendo Banda kuti msewu ukumangidwa anthu awa akuvutika awa malo angozi ine Lyton Mangochi kuchoka pano pa Chimbende amalawi amalawi kavoteni mwanzeru boma lonama boma lolephera akulephera even mafuta kuti apezeke momveka pa 16 september kavoteni mosapusa Chakwera ndi khuruku, mcp yonse ndi makhuruku, Chimwendo Banda ndi khuruku, abodza. Thats why mukuona zikuwalaka kuti ayankhe mafunso kwa atolankhani. Lero ndi vice wawo akusemphana. A Manganya nawonso a Manganya musamvere ndi a madirama amatenga chigulu cha anthu kupita kukagula nkhuku ndikumadikula inu kuno kumwera osavotera manganya osavoteraso aja osavoteraso aja nkhani mukuiziwa anthu amene aonetsa chikondi pa utsogoleri wawo amalawi kodi munapanga subscribe chondi chondi timabweretsa mapologalamu osiyanasiyana kuti mapologalamu athu musamasemphane nawo tapangani subscribe funso langa ndilonena kuti kodi muzavotera ndani Masomphenya ndi chipani cha dpp amalawi musanamizidwe, musapeperesedwe voterani dpp chipani cha mtendere chizaombole mavuto amene abweresa a Malawi congress party chipani chomwe chilipochi chalephera ife a lahiri KTV tili pano kukupasirani ma program osiyana siyana. Komanso pa mapologalamu awa onse takupatsiraniwa, kuti ife timve kuti mwayimva nkhaniyi momveka bwino, perekani chiganizo chanu ku comment section.